nke onye chiri na zere ana m afụ ọtụtụ ndị mmadụ ha na-agbakiri ana ụfọdụ a na-ajụ kedu ihe mere na ihe ọjọọ na-aka eme karịa ezigbo ihe the secret bụ na the code bụ na ị mara onwe gị maka na mgbe ị mara onwe gị ife ọma ị ga na-afụ ife ọma and ihe ọjọọ a ji emerụ ga-egosi gị na ife ọjọọ adịghị alast ma mgbe ife ọma merụ ife ọma na-aka ite aka na ọ bụ ya mere ihe ọjọọ ji wee na-aka eme ọsịsọ maka nkwenye nke ị kwenyere otu ahụ i si wee kwenye ihe ka i si wee chụọ ya ka o si wee mekwarụ gị mana mgbe ị kwenyere n'onwe gị ife ọma ga-emerụ gị ọ ga-emerụ gị lastịa ka ị ghara ị na-agbagwozi onwe gị anya anyị ma nji wee na-akụzi ka wee were wee na-akụzi unu ka gị nwa kwenye n'onwe gị ka ife ị wee fụ uru dị na mmadụ ịghọta onwe ya mmadụ ikwenye n'onwe ya ya ị nọkọtakwa ị jụkwa onwe ke ife merụ ajọ ife na-aka espread karịa ezigbo ife otu a ka ọ dị na ihe ọjọọ na-aka eme karịa ezigbo ihe maka nkwenye ikwe maka ebe ị tụkwasịrị nchekwube na otu ihe ndị ọcha wetara unu and maka na ngị onwe gị mere ya allow ọ controlụ gị aka ji agwa gị na ihe ị mara n'ụwa o nwere ihe ọ ga-eme gị na ife ọ bụla na-eme na ndụ gị bụ ife ị ma i jee na ịmụ asụsụ ịmụ asụsụ ndị ọzọ ọ ihe ọjọọ ka ị ga-ebu ụzọ mụta ọsịsọ o nwee ndị ị chọrọ ịmụ asụsụ ha ị ga-ebu ụzọ mụta asụsụ ọjọọ ha before ị mụta ezigbo asụsụ ha ka e si akparị mmadụ ka e si akpọ iyi ka e si akpọ e, e, ekwu okwu arụrụ ala ka ị ga-aka amụta ọsịsọ ị pụtakwa na-ajụ onwe gị kedu ihe mere na ife ọjọọ ji wee na-aka eme karịa ezigbo ihe ebe ị channelụ your soul your spirit mmụọ gị ife a ka ị na-eme attract maka na ọnọdụ i bunyere ọ ajọ mmụọ i bunyere oche na ndụ gị merụ o ji wee duo na maka mgbe i bunyere ezigbo mmụọ bụ chi gị your guardian angel oche ife ọma a na-abịarụ gị ife ọma ga-abịarụ gị nọta aka ma mgbe i bunye ajọ mmụọ oche ihe ọjọọ na-abịarụ gị bụ ife ọjọọ ka ị ga na-afụ maka ebe ị kwenyere i were ntụkwasị obi gị tụkwasị n'ebe nwoke ebe mmadụ nkịtị nọ onye na-anara ihe iche ị ma kwenye e deceive wute ihe e dere ede ihe e dechakwa anyị kwesịrị ichegbu n'echiche ị sị after all na ndị ọzọ ndị ọzọ na-erespect ka ngị respect ya adị m ekwenye ihe na onye a kwenyere ọ sign mmụọ nọ gị n'ime adị m enwere onye anya ụfụ na ife na-agara ya ọfụma ọ sign na mmụọ nọ gị n'ime na-arụ ọrụ adị m enwere onye anya ụfụ na o goro moto ma ọ na na o wuru ụlọ na ife na-agara ya ọ sign na ezigbo mmụọ nọ gị n'ime ma mgbe ọbụla i bidoro nna na ihe na-agara onye a ka nje mee ka nchọọ ka ọ ga-esi wee gara m ọsịsọ na-echeghị oge oke mmụọ gị na-ekwenyere na o nwere onyinye i ji wee bịa ụwa ọ mmụọ ọjọọ ka i bunyere oche n'ime gị ọ na-achị gị ezigbo mmụọ ejezie n'akụkụ na-ekiri gị maka na ị chọrọ ime onwe gị i were ụkwụ nke ọzọ jee n'arụsị were ụkwụ nke ọzọ jee n'ụka na-akpọ jizọs na-epost nke ndị mmadụ na-afụ anya mana your dark side ị na-arụ ala na-egbusisi ndị mmadụ aka niile na-awụrụ ọbara ọbara ị pụta i were jizọs maka na ị ma na jizọs adịghị ike ị na-acamouflage ka ndị mmadụ wee sị na ị bụ ezigbo mmadụ mana ị na-arụ ala ị nọkwa n'ime ị na-achọ ka ife ọma merụ gị ị fụzie onye ihe na-agala ọfụma ị na-enwere ya anya ụfụ onye na-aghara ịghọgide arụ saịdị m ngwa ọ ga-ịba ama gwuru wee sị na mgbaghara adụọ n'ụwa mmụọ maka ọ bụrụ na i kwenyere na mgbaghara adụọ n'ụwa mmụọ ị fụ na ị ma na-emezi ife ọjọọ ị kwụwa aka gị ọtọ maka ife ọ na i me ị ya-ata afụfụ ya ka ị mara na mgbaghara adụọ n'ụwa mmụọ onye mere na onye ọbụla nọ n'ụwa mmụọ onye ọbụla nwere rank n'ụwa mmụọ ị nwere ike iri sobe ime ife ọbụla ịtagide afọ ya ya ata afọ ya ka ife ndị dibịa na-eme na ha bụ ọka aka na-anya isi o nwere ihe ha che ọ bụ na ngwa ndị dibịa onye ndị ahụ na-anụcha afọ ha ndị ndị ndị ụchụ ma ndị family ma ndị some friends jeru jekwa ha ka ebutuo m ma ka emechi ife m na-akụziri unu mana ha afụgo ihe ha mere onwe ha ị fụ ha ka ha na-eme ọnụ ọ bụrụ okwu niile ka ha na-ekwu okwu mana m ga-afụ mmiri ahụ ama n'ọkwa mmiri and mmiri ahụ ezokwana m gbaa mbọ na nkụzi m bụ ka ịghọta onwe gị na-esonyere m na ihe m ga-akụzi buru ibu na-esonyere m na ọ maka ọdị na mma gị tinye nkụzi m n'ọrụ ka ịghọta onwe gị ka ife ọma mebere gị ka ị kwenye na onwe gị ka ife anya gị fụrụ ghara idupụ gị ụzọ ka ife ntị gị nụrụ ghara idupụ gị ụzọ na-ajụ ife na ịfụ na ndị ọzọ na-eme asị ị gote ihe a n'ilu akwụkwọ ee na ịgbara ya n'aka na ọ ga-eme ihe a ịfụ ndị ọzọ asị ya na ndị ọzọ na-egokwana ọ na-aga onye a eje gwọcha ọgwụ sị na na ọ gwọchakwara ọgwụ na ihe nwa na ihe a o mechakwara ihe a na ihe a gakwara ya ị sị ka i je mee nke gị maka na ị nụrụ onye a mere ichefuo na mmadụ niile abụrọ ofu ghọta onwe gị ka ị maa na onye ọbụla anyị niile dị iche iche and otu anyị niile si wee dị iche iche ka ife ọma anyị niile si wee dị iche iche ka ọrụ niile anyị ga-arụ n'ụwa si wee dị iche iche ka nghọta anyị ka ife niile anyị ga-arụ si wee dị iche iche otu a ka chi anyị niile si wee dịkwa iche iche mgbe ị ghọtara ihe a kpere n'onwe kwenyere n'onwe gị marakwa na na oji mụtara ọcha ka ị ghara ị na-achọsi ndị ọcha ike ghọta onwe gị tinye nkụzi m n'ọrụ na-esonyere m na-agwakwa ndị ọyị gị na-eshare na-alike maka ị na-ege ihe m na-ekwu ị da-eshare ị da-alike na ihe maka ife ịnọ ka ị na-eche ka ịma nke ga-eme ị ga-afụ ife ndị ọ na-eme na ndụ gị maka ịchọrọ inye onwe gị aka gba mbọ tinye nkụzi m n'ọrụ o wetara gị na mma daalụ